Padangokhala. Padali asungwana asanu omwe ankachezera limodzi. Tsiku lina adatengana napita ku nkhalango kukasaka masuko. Atafika ku nkhalangoko, adatanganidwa ndi kutchula masukowo poti adali opsa bwino ndipo sadaone kuti kumwamba kudayamba kuda ndi mitambo ya mvula. Mwadzidzidzi kumwamba kudatseguka ndipo mvula ya mkuntho idayamba kugwa mosalekeza. Asungwana aja adayamba kuthawa, nayamba kuyang'ana malo oti ause mvulayo. Mwamwayi adapeza chimwala chachikulu chomwe chidali ndi mphanga chapafupi. Adathamangira kumphangako ndi chiyembekezo choti mvulayo isiya msanga, koma mvulayo sidaonetse kuti isiya. Maola ambiri adadutsa ndipo mdima wosonyeza kuti kunja kwayamba kuda udayamba kutsika. Asungwana aja adayamba mantha poti kuphatikiza pa mdima uja adayambanso kumva kuzizira. kenako mmodzi mwa iwo adakumbukira nkhani zomwe ankamva kumudzi zokhudzana ndi kanyumba kena mu nkhalangomo komwe kunkakhala nkhalamba ina yayikazi nkhalamba iyi inkakhala yokha mosungulumwa asungwana aja adanyamuka nayamba kuyang'ana pomwe padali nyumbayo amati akapemphe malo oti akagoneko atafika ku nyumbako nkhalambayo idawalandira bwino idawapatsa moni nawauza kuti alowe nawapatsa malo oti agone nyumbayo idali yaying'ono koma mumatenthera ndithu mothokoza asungwana aja adagona ngakhale kunja kumamveka mabingu ndi ziphaliwali adagona bwino usiku onse mabanda kucha mvula ija idali itasiya asungwana aja atadzuka adathokoza nkhalamba ija asadayambe ulendo wawo obwerera kumudzi koma asungwanawo sadadziwe kuti mmodzi mwa iwo lala adali ataika chinthu china chake mthumba mwake lala adatenga chitoliro chomwe adachipeza mnyumba mwa nkhalamba ija iye m'mutu mwake amaganiza kuti chitolirocho chimaoneka mochititsa chidwi kotero amafuna kuti azikanyaditsa anzake aja akuyenda mu nkhalango lala sadathe kupirira mpaka akafike kumudzi taonani zomwe ndapeza ku nyumba ya nkhalamba kuja adatero akutulutsa chitoliro chija mthumba mwake anzake aja adachita chidwi ndipo adamuzungulira uku akusirira chitolirocho imba adamulimbikitsa kuti achiyimbe. Phokoso la chitoliro lidamveka mu nkhalangomo, ndipo chinthu china chodabwitsa chidachitika. Amati akayimba chitolirocho, nyimbo imamveka chapatali. Simamveka kwambiri ayi koma asungwanawo amatha kumva ndithu. Chidwi chawo chidakula. Imbanso! Adamulimbikitsanso. ulendo uno nyimbo ija idamveka pafupi pamene oyimbawo amayandikira kubwera komwe iwo adali asungwana aja adachita mantha pang'ono koma sadazisamale lala ponyadira kuti wapeza chinthu cha mtengo wapatali adayimbanso chitoliro chija mwamphamvu nyimbo ija idamveka pafupi tsopano mokweza kwambiri ndinso mopatsa theng'eneng'e asanapange kalikonse mmodzi wa asungwana aja adayang'ana kumbuyo kwawo ndipo anagwidwa ndi mantha kuchokera m'nkhalangomo chindipiti cha mikango chinali kuthamangira kumene kunali atsikanawo maso a mikangoyo ali pa iwo chitoliro cha nkhalamba chija sichidali chitoliro wamba ayi chinkagwiritsidwa ntchito poyitana mikango. Mwamantha, asungwana aja adakuwa nkuyamba kuthawa, koma zinali zam'mbuyo mwa alendo. Mikangoyo idali yachangu ndipo mu mphindi zochepa nkhalango idadzadza ndi mpungwepungwe wodza kamba ka mikango pamodzi ndi mkuwo wa asungwana aja. Pa asungwanawa palibe ndi mmodzi yemwe adapulumuka, zonsezi chifukwa chooba chitoliro. nthano imeneyi ikupereka phunziro lalikulu kwa aliyense amene angayimvere ikutiphunzitsa kuti cholakwika chimodzi ngakhale chingaoneke chabwino motani chikhonza kutiika m'mavuto tangoganizani lala akadati asatenge chitoliro chija kodi asungwanawo akadakafika kumudzi opanda vuto lililonse kapena ayi nkutheka akadakafika bwinobwino opanda chilema ndiye mutadzifunsanso funso ili ndi anzathu otani amene timacheza nawo kodi amatilimbikitsa kuchita khalidwe loyipa kapena amatidzudzula tikalakwitsa nthawi zina zisankho zathu zimakhudza anthu amene timakhala nawo ndipo nthanoyi ikungotikumbutsa za mmene chisankho choyipa chimodzi chingapwetekere anthu ambiri